dịka nsogbu kpụkọtanụ nso ebe ọ bụna ị nọ kpụkọta oche gị nso get close to your phone maka na ife anyị ji bịa n'ụbọsị nke tata bụ ife dị omimi ee achọrọ m iji ohere a wee nabata onye ọbụna ndị na-ege anyị ntị our viewers from all over the world to today's episode of gbowa na ọnịcha nest ee eh, unu nee anya unu afụ na onye mụ na ya nọ bụ ezigbo onye ọnịcha zulu ezu o zulu ife eji mmadụ bụ eme and ọnụ ya lulie n'okwu na ife ọbụna a na-eme na ọnịcha and it is a privilege to have high chief

Ah, something like that. ọ bụrụ yes or no no i chili ọzọ na the age of 15 Ọ ife menụ.
ị nwere nwunye at the age of 17 Mba.
Ọ bụrọ 17, ọ ga- ọ gafee 17. or 17 plus ị mụrụ nwa nke izizi na age of 21 So, ọ ga- mgbe ọ gafekwula etu ọ ga- ọ gafekwula etu obele okay ị na-arịtali obele ile ị bụ onye ichie na the age of 45 Yes. uh, Eh, so ị fụgo na ọ nwere nke m machachalị ehe ugbu a anyị ga-agbapụ ya ọsọ ee ife m ji wee kpọọ ị bụ na ị mago na enwere ife ụfọdụ ụfọdụ amasịrọ na ebe anyị na-ekwu na gbowa bụ ọ na-ada gbowa we talk irrespective of sentiment we speak it the way it is ee ife ụfọdụ anyị ga-ajụgasị maka na mụnwa bụ commoner ngịnwa bụlụgo onye ichie gbagote gị na-eje meeting n'ime obi malụ one or two things so anyị chọkene ụfọdụ aghọtasịrọ a na-ekwu ka ọnịcha si wee dị ụfọdụ aghọtasịrọ and ị ma na ọnịcha nwere sections so achọrọ m ka ị kọwalụ ndị be anyị the various sections enwe na Ọnịcha and what those sections na-alụ as na-alụlụ anyị as a people ee ife m ga-ajụ ị bụ ma section yeah amarọ m ife ị mean na ife ọ pụta bụ section okay ma section ọ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị okay ka ogbe dị etu a na ogbe dị etu a ka ndị dị etu a na ndị dị etu a Okay. gwa m nke ọ bụ ka m malụ the sections na-ekwu okwu ya bụ ogbe dị etu a na ogbe dị etu a ndị dị etu a na ndị dị etu a okay
ee ọnịcha enwelụ ka m mee etu ọ ga-esi wee kwe onye ọbụna wọta o nwere ife a na- a na-akpọ six administrative quarters Okay. of ọnịcha and um, six a ofu bụ ụmụ eze arọli Okay.
which comprises ụmụ arọlị ogbe ọza ogbe ndịda actually ọ bụ ogbe ọzala ndịda ọnụ ogbe ndịda ka a na-akpọzi ya na mkpọbelụzi enwelụzie ndị a na-akpọ ndị isela awada ndị ogbe ọzọma logwanyelụ fa fa na fa bụrụ ọkwụ ofu etu a mana for administrative purposes fa dị etu a Okay.
abịa nke ọzọ enwere ndị a na-akpọ n'ebe a ka em, Agbogidi kịta anụwa si Okay. n'ọkụ a
enwere ndị ọzọ a na-akpọ ndị ogboli ọlọsi na isi ọkwe Okay. ogboli ọlọsi bụkwa nwa eze aroli o Okay.
mana for administrative purposes attachili ya with Isiokwe, who is more like an uncle or something like that. Okay. They are related.
Okay. Ka the second administrative quarter. And then enwekwa ndị ọzọ a na-akpọ Okebunabọ.
Okay. Okebunabọ bụ ndị Umudei, ndị ogbe odogwu ndị ọgbabụ
na
ndị ogbe mbụbụ ọ fa bụ ndị okebunabọ o nwekwa ndị ọzọ a na-akpọ ụmụ onugbo fa nọ n'etiti somewhere ama nkwasị etu fa si wee nọrọ mana fa bụ ndị ogbe mbụbụ ụfọdụ fa biniri nne na ogboli eke mana fa bụrụ ndị ogboli eke ndị nke a dị enwe ndị ọzọ a na-akpọ ndị olu ọ bụ kebe ndị si olu olu bụ ndị Igala Okay. mana ọ bụsịrọ fa ncha niile si Igala mana for administrative purposes Okay. o nwere ndị etinyelu fa ebe a ndị bụ ebe a bụ ndị obikporo Okay. ndị ogbe otu na ndị mgbelekeke etinyezialụ fa ndị a na-akpọ ndị ndị ụmụ ikem bụ enwere ụmụ ikem nwee ndị bụ ụmụ obodo n'ebe a Okay. Mhm. wee bụrụ nke a Okay. then abịa na nke ọzọ ọ bụrụ ndị ndị a na-akpọ ehe nke a mkpọ nke mana o nwe ndị a na-akpọkwa ndị obio elugwanyekwa fa n'ime ndị isi okwe na ogboli ọlọsị Okay. then abịazịa na nke ọzọ ọ bụrụ ndị ọba mkpa a na-akpọkwa fa ugwu na ọba mkpa fanwa bụ ndị ọdọje ọdịmegwu gbuagụ Okay. fa na-akpọ onwe fa ụmụ odi anyway Okay. ndị iyi awụ ya bụ unu nwa. Yes. then ndị ụmụ yasele ụmụ ase Okay. then ndị a na-akpọ ndị a na-akpọ ọdọje ndugbe Okay. ndị a bụkwa part of Ọba. ndị a niile Okay. ọbamkpa then ndị ọzọ fọrọzi na bụrụzi anyị nwa a na-akpọ anyị nwa eke na ubene anyị dị ụzọ nabọ ndị ogboli eke then na ndị ọdọje ubene Okay. ọdọje ubene ọdọje ubene bụ eke ubene bụ fanwa anyị nwa bụ eke Okay. nwa bụ ubene Okay. otu a ka o si wee dị in administrative form then ọ bụrụzia na ife na-akpọ by stratification enwere ndị ndị etie igwe adị n'isi okay tie ndị ndị ichie tie ndị Agbalanze okay tie ndị Iregwu ndị Agbalanze na-agbafe ịkpala yeah tie ndị Iregwu nya ndị na-eche ndị dị ka ngị nwa I know etinyezia ndị em, em, em, em, Ikporo Ọnịcha na ebe jikọlọ ụmụ nwaanyị niine Ọnịcha ọnụ Okay. etinye ndị Ọdụ Okay. ụmụ nwaanyị ndị kezu- ndị tozulu etozu Okay. lulu ife eji mmadụ eme ndị sakwa m na ndị nke ọzọ adịrị etu a Yes. mana ilu ife fa fanwa na-adịwaga iche Na ọ iche, na-enwu ọcha rinne Then enweziri ndị ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọ Okay. ọ dị etu a Okay. Ee, daalụ rinne ee ee ịma na anyị na-ekwu a na-ekwu anyị na-amụta maka ife ị kọwa afụ ụfọdụ amarị biko abịa na Ọnịcha em, I understood that na enwelụ village bụ na diọkpa fa na-alị ukpo niine Ah, ọ ga-esikwa m ike ikweta n'ife anyị na-ekwu okay. ee maka na anyị ncha niile esisirọ ofu ebe Okay. enwere ike enwe the assumption na fa ga-alị ukpo ukpo dịgasị anya fana maka ị na-ekwu okwu ukpo onye ngị na ya nwere ofu ọbala ofu eli ka ị ga-alị ukpo ya ka ị ga ị ga na-alị ukpo so ịkpọ no exactly

ya na ọ dịsịrị etu a esi ekwu ya enwere ike sị na ndị Isiokwe na fa dị etu a mana fanwa applies to fanwa bụ ndị ndị a nọ n'Isiokwe administrative quarters Okay. and ndị Ụmụezearọlị Okay. then i nee anya on the other side o nwegasịnụ ndị Ọreze a little part of eh, ndị Obikporo nwa dị distinct from ndị fanwa bụ ndị Obikporo joining mana ndị bịazienụ kalịzi ndị ndị bụ ị wọtago ndị nke a bụ ndị ị ga-asị na Ọreze nọ n'isi n'ife niile kalịa mana ka ọ bụ Ọreze ya na ndị olu a nwere the same bloodline so ị ma asị na ọ ma-alị ukpo fa ị ma asị na nọ- nọ- by- nọ ra- na ọ dị authoritative na ọ ga-alị ukpo kalaba ama na nna anyị Ọreze bụ nyanwa bụ diọkpala nwa Eze Chima ị ga-asị na ọ nyanwa du onye ọbụla wee bịa ebe a Okay. so ị nwere ike ị na-ekwusi sị na ọ nyanwa nwee right mana ndị ọbụla bịakwa at at certain point in time onye ọbụla bịakọrọ ofu Yes, yeah, so ị ma asị na ọ nyanwa ka ọ bụ so mụnwa nwee of a different school of thought onye ọbụla nwere ike believe yes, yes, yes. analogy a m kọwalụ ọ dị nke onye ọbụla ghọta eh, daalụ rinne
another thing m chọkwa ka anyị tinye anya na ya bụ ịbụ onye ichie kọwalụ maka ndị ichie n'Ọnịcha then we go to the next okay ndị ichie Ọnịcha bụ m sị na ife anyị- ọlụ anyị bụ bụ na anyị nwa bụ anya na ntị onye nwe obodo na bụ n'irube n'irube etu ọbụla ebe ọbụla si wee dị Okay. maka anyị nwa ama nnọzu ebe niile Okay. ọ bụrụ nwa oge gboo ọ dapụrụ nwa mpụ Okay. na ọ nọdụ ebe a i jesịa bịa gwa ya ife menụ Okay. a tụa alo malụ etu a ga-esi mee nya bụ ife Okay. ya bụ na anyị nwa ọlụ anyị bụ anyị bụ anya o nwee ozi ọbụla ọ ga-ezi ọ n'aka anyị ka ọ ga-esi wee zi nya bụ ozi ife ọbụla eweta etu ọbụla ị ga-esi wee mee ife a na-aga ọfụma n'ebe a ngị nwa bụ ka ọ dị n'isi maka ngị nwa bụ onye dịka ga-asị na ọ bụrụ na ndị oyibo asị na ọ maneja ngị nwa na-maneji the whole area ehe so ọ dị etu a n'ogbe n'ogbe ehe o nwere ndị ogbe nwere iru ọma kpọ fa nwee ebe ịtọ ma ịnọ nwee ndị na-enwe adịnwa ncha ncha mana etu a m si wee gụbelụ n'irube o nwerọ na irube isii anụnwa m kpọlụ na-enwerọ ofu ndị ichie n'ebe a anyị a na-eru okay hmm.
okay so um kedu ka ndị ichie si wee dịgasị enwelụ ndị ichie enwelụ ogbe nwere particular ichie for any reason asị na ndị a na ọ ndị a na-echi ichie dị etu mọbụ na ndị a adị echi ichie dị etu ife nwere ike ịsị bụ na o nwee ogbe ị ga-abịa ị gụọ ofu ndị ichie ọ bụrụ na fa echigie karịa ndị ọzọ ọ dị etu a a na-agba Champions League ụmụ ife ndị a enwere ike asị na ndị Real Madrid ebugie karịsịa ndị Liverpool mana na ọ fa nwe nya ị fụgo etu m si etu esi wee dị ife dị ka etu a na-akpọ ndị Ụmụase ife a bụ ụmụ Iyasele maka from Iyasele Okwugbele ameni Onowu Iyasele echigo si ebe a pụta ebe a. so ọ dịlị fa nwa of- ọfele ịsị na fa bụ ụmụ Iyasele Okay. maka o rigo nne etu ọ dị na na be nna m n'ebe m si pụta anyị a bụ ụmụ Onoli Obiọzọ Okay. nna anyị chili nna anyị Obiọzọ a chili Onoli Okay. diọkpala ya onye nọ ka diọkpala ya chili onoli Okay. nwa ya nke ọzọ chili onoli Okay. nwa ya nke ọzọ chili onoli Okay. so ị fụ ya na be anyị you can say na anyị nwa nwe onoli Okay. mana ọ bụrọ etu Mana ọ bụrọ etu a. maka o si ebe anụnwa ọ jebekwa na ya The current Onoli abụrọ onye. abụrọzị abụrọzị nwa- abụrọzị na ebe mụnwa si mụnwa bụ from Ogbo n'ebe mụnwa si nna m bụ Ọdụa nwa okwu nwanne ya uncle ya chili Ojiba ka ụmụnne ndị a chisiri ndị ife a niile o nwee nke chili Ojiba o chiazi Onoli ka ụmụnne ndị ọzọ ndị Ụmụase dị etu a i kwue na Iyasele na Onowu anyị nwa bụ Ogboli bụ isi wee chi Onowu le enwere Iyase nso ogboli eke ka ọ bụ so na o nwerọ ndị nwe ichie ị sị na odu ọ bụrụ odoje nwe ichie ọ bụ ọkụ ndị ụmụdei nwe mụ ozi odu a sị na ajie o nwerọ ndị nwe ajie ichie so na o nwerọ ndị nwe nke ọbụla etu ndị ichie bụ onye etu o si so onye nwe obodo ka ọ ga-esi wee nye onye ọ ga-enye maka ọ bụla mana i bulu gboo e nwelu ụzọ naabọ ụzọ ịtọ e ji eme ọ bụ na unu zue bụ ụmụnna dịka ọ nwere- ọ dị- ọ na-akụ na ọ dị unu na unu enwedị ndị ichie na be unu Okay. mana o nwezi nke dị ikere onye nke na na ejebe gị ife unu zukọ ụmụnna unu asị onye nwe obodo ya biko ya nye unu ofu onye Okay. e nwere ike n'ime ndị na-ebe ọ sị na onye nke a ka ọ ga na-abụ kwadozie ya ka unu bịa nke a one way nke ọzọ bụ na nya nwa nekata anya na ebe a ọ fụ na ọ nwere onye dị ya etu ọ kwesịrị isi wee dị e bulu egwu ọta si ji eti egwu ọta n'ebe a egwu ọta rara ara n'ebe a ndị onye ọbụla n'ebe agba ndị ụmụnna agbalịba sị kedu ife na-eme na oge ji wee dị etu fa ezukọ jebe na nke onye nwe obodo that is etu a ka esi eme ụbọchị bulu gboo a sị m na agwa m n'ụzọ ịtọ okay so ezukọzie etu a luo ebe a Okay. unu bịazịa mụ na ama abụọ na egwu ọta rara na be unu Okay. ọ sị unu kpọọlị onye dị etu a onye onye ị fụgo ọ dịgo ụzọ naabọ mkpọghe ịghọtago o nwekwuu oge ọ ga-abụ mmadụ nwekwa ike bụ na ọ sọrọ ya ụsọ ụmụnne ya duga ya ka ya jee ka a maa ma a ga-enye ya etu m si wee gwa ya o si dị ụzọ ịtọ ka ọ ga-abụ mee ma na etu a ka o si adị ọ ga-akpọ ya ma ọ chọọ yes unu nwa na unu enwere onye unu chọọ unu abịa na ngị nwa chọọ ị bịa bịa okay in three perspective Ehe, so ọ depend- ọ- ọ- ọ- ọ- ọ- ọ dị- ọ dependịla etu o si wee data okay mana eri i ji bụrụ onye ichie ị ma na ife niile na ọnọdụ ka mmadụ ịdị elevated did you lose your privacy
ọ nwerọli oge ọ ga-abụ i si na ọkwa ọbụla gaa n'ọkwa ọzọ ka ọ dịbuluzi etu ọ dị e nwere rights and privileges m nwere in my former position to which m ga-asị na etezili ya mmanụ n'elu ịghọtago enwere ife m ga-asị na ọ dịbu etu a mana ọ dịazi etu a kịta so na i move from ofu ebe to ebe ọzọ ọkachasị na-arogo arogo ọ ma-adịzi etu a maka na n'ugwu ndị ndị na-anọ n'ugwu na-epe mpe karịa ndị nọ na ndịda
daalụ rinne unu anụgo ka esi wee na-ekwu wee na-ada ee biko ife ọzọ m chọkwa ka itinyela anyị ọnụ tata bụ ife gbasara ikpokọ mmụọ kedu onye ọ dịlị ikpokọ mmụọ mm.
onye ikpokọ mmụọ m ga-asịkwa ya na ọ tara akpụ bụ nke a etu m ga-esi si na ọ tara akpụ bụ na e na-ekpokọrọ onye ọbụla onye ọbụla ndị unu Okay.
e ga-ekpokọrọ ya mmụọ nne ya Okay.
e ga-ekpokọrọ ya mmụọ nne ya ọkachasị ọ bụ na nne ya chiri ọzọ a Okay. ga-ekpokọrọ ya mmụọ nne ya onye ọ dịlị ikpokọ mmụọ actually bụ di diọkpa Okay. nọ n'ebe a ma ọ bụ onye ọbụla na-alụlụ ya ọlụ amana ya Okay. maka ọ bụ na ọ nọrọ mana onye nwe mmụọ onye bụ onye nwe bụ maka a na-asị na onye diọkpa na onye nwe nwe mmụọ yes ife ọ na-eme bụ na ọ nwe mmụọ a, ọ na-ehold ya in trust for ụmụnna ụmụnna sokwu wee nwere ya mana onye nwe bụ onye onye nwe dị like a gatekeeper or something like that so o- onye bụ onye a bụ diọkpa ga-ama ọ bụzi ya na okay na o chirọ ọzọ ya na ọ ma agbakpọ mmụọ ọzọ atọ ọ kparọ alọ o ga-eji gbakpụ mmụọ ngana onye ọ rasịla ụkọ ka onye alụ alị ọlụ onye a bụ ya ga ga-emie and ife eji eme ya dịgasị etu ọ dị ya na ọ bụrụ ife a ga na-ekwuzi ebe anọ ok mana ị ma na in that aspect na ọ bụgo na maybe mmadụ nwere ike ikpokọ mmụọ mana o chirọ ọzọ hmm. so which means o nwere ike ịlụnwu ọlụ kama na ọ ma agbanwu ọ ga-alụnwu ọlụ diọkpa mana ọ ma agbanwu mmụọ ngada yes okay now in that scenario hmm. onye bụ acting diọkpa nwụrụ a ga-akwa ya ka diọkpa
mba na acting ọ bụrụ na okpo acting mind you acting bụ na onye a na-ejelu mmadụ ozi is a surrogate more or less yes so na ọ bụrụ onye anwa ka ọ bụ ọ bụrụ onye anwa
onye bu mmụọ jebe especially ọ bụ na o chiri ọzọ the full rights and privileges na-eso the position will go to him then ọ bụrụkwa na onye echirọ ọzọ the full rights dịkwa assigned to onye dịkwa etu a will still go to onye a so onye na-echirọ ọzọ mana ọ diọkpa ka ọ kpokọrọ mmụọ mana o chirọ ọzọ yes ọ nwụrụ a kwaa nya ka diọkpa yes mmụọ afụ apụala ya mmụọ afụ ama apụlụ ya maka na ọ nwere ọ nwere ebe ka onwe ugo ọ ga-adịzi na ya okay mana a sị na onye a bụ na ọ kpara alọ okay ịkpa alọ dị ka ichi ọzọ mana ọ ọ dịrọzi complete ọ dị ka etu eze ọzọ dị Yes. onye esigo mmanya onye nọ at the level of eze ọzọ bụrụ diọkpa
ọ ga-abụ okwu mmụọ ngada male ha mana rarely ka ọ na-adịzi dizi anya ka a na-akpọ mkpalọ ị na-afụ ka na-emefe efe ka ndị mkpalọ mkpalọ ndị dị etu a ma olue so onye a nọ at the level mkpalọ bụ na mmụọ lue ya ojebe at that level definitely ọ dị qualified mmụọ ọfụ ya equally so mana ọ bụrụ na o chizukwala ọzọ ọ dịkwa even as qualified equally okay okay so biko eh, maka na ịma na ofu ife na-lead to another because anyị nwere very limited time to do this mmadụ naabọ na-agbakpọ mmụọ ngada n'ọgbe
well ife ị ga- ife m ga-ajụ bụ kedu condi- kedu etu esi megide wee bụ na mmadụ na-agba ka olu- ọ dị ka a ga-asị na ha ga-agbakpọ mmụọ ngada ee enwere ike at a point enwe disagreement a sị na ndị a bụ na ndị a abụrọ ị ghọta ife m na-ekwu hmm. so because uh, ife nji na-ajụ ya bụ uh, ịbịa na Ọnịcha kịta hmm. na some villages and some kindreds ị na-afụzi na okwu gbasara mmụọ eburu jebe court eluzie court a wee decide ya maka amarọ m ma court the the the the competent court of law enwe jurisdiction over ikwu onye ga-ebu mmụọ ebe ụmụnna maala onye o luulu so at that point a na-enwe disparity Ngwa ka ka- ka m- m jụọ ya ife a. okay case one ka court decide-go onye ga-ebu mmụọ
enwego some cases m ma na ọnịcha court eji wee bụrụ na court case ka eji wee decide that a particular section of the village bụ ife ga-ebu mmụọ now at that point ifugo na enwere ike nwezia adịka ọ dịka esebele okwu ịma ee ọ nwere ife nchọ ka ịghọta ka anyị ghọta because ọ bụrọ sọ ngo ụfọdụ ife na-eweta okwu mmụọ si mmụọ asịrọ ọ da-abụkwa ebe mmụọ a na-abụ okwu ife na-abụ okwu bụ ife ọzọ bụ ulu so position a
the things na-enye dị ife na oji a na-efi ya mmiri oji adị ụfọdụ oge ọ bụlụ anị ụfọdụ oge ọ bụlụ ego dị n'ime adị mara okwu ife ọbụla banyere n'ego na ife na-enweta enweta ụfọdụ ga-afụ eziokwu debe ya etu fa si wee debe so n'ọ nya nwa na-ewetakarị ya anyị ikezikwa onye nke na-azị ya nwere ike na-eme ya na
na na right ya. nọ right ya Okay. maka ọ- ọ- ọ- ọ- o si na etu onye a si ghọta ụfọdụ oge then ụfọdụ oge bụ na onye a masị na etu a ka ọ dị ikekwe na onye nke ọzọ aka ya- aka ya eruru etu a Okay.
ike na ndị mmadụ gbara oli akwụkwọ n'azụ ndị mmụ- ife na-etili ya egwu nọ n'ime ọfịa ri nne ụmụ ife rie nne o wee si etu a wee na-aga Okay.
does not mean na amara ebe mmụọ dị na ebe ọ bụ
ụfọdụ oge e nwere ike ndị manụ a na-azị nwee ike ikpete dọọ etu o si wee dị osi etu o si wee na-agara na so n'ọnya so in such scenario what do you think is the best option the best option is still ịbịa n'Obi in Council atọgbọsi okwu niile onye ọbụla niile ife ọbụla onye ọbụla ga-ekwesị ịjụ ajụ ajụ ajụ adọchie anya azụ o nwee ebe a ga-adọlu ya maka ife na-abụ nsogbu bụ na na nna m gwa m na nna m gwa m Ma ọ bụ Onye- eziokwu ma ọ bụrụ eh, eziokwu. nwere ya ga-amanụ Okay. onye a nwere ike ka ọ wee dị etu o si wee chọọ o weta nkọwa ga-adabalị ya anyị malụ na ife a na-agwa ọ bụrụ ya na o nwere ife a na-ejeta n'ime nwere ife a ga na-azọ mali etu na ife a na-ejeta ka eji azọ oke eh, ndị be anyị unu anụgonu ife a na-ekwu maka na a sị na ntị na-anụ ife abụrọ nke ra ka okpu ata na ntị a ji anụ ife dị n'ime ee ụbụ agwa m na anyị nwụrụ taa maka ama m na ị bụ very busy fellow ee biko o nwere some traditions anyị na-emebu before ọ dịka ụfọdụ nabala ana ma ọ bụ asị na maybe that eh, civilization bịa mee ọ dịka ọ dị o nwere ka o si wee affect ụfọdụ wee sị kene kedu o nwere ofu maọbụ ịbụa m chọ ka i tinyelu anyị ọnụ ọnụ na ya anata m Ọnịcha nụ na a na-emebu elu eme na ọ bụrụ be anyị Now, what is Elueme, if I may, uh, if I may ask you? ee ndị m jụrụ kọwasịa sị na anaka nọọ nọọ ikporo Ọnịcha bụ ife na-eme ya. Ee, na ọgụgụ ka esi eme ụfọdụ bụ apụta akpụrụ ife n'ọnụ a na-asị na ilu eme na ọ bụrụ ọba ya sachapụtasị ekpolu kpodaba na mmiri so eh, m sị na m amarọ because since mụwa ji wee bata I've not seen our wives or our mothers do so. So wee sị ka m jụa because na mụwa amarọ I can't say authoritatively nee the purpose eji eme ya nee ife mere ya and why it has not been done. ife mere nụ bụ na enwe a lot of um, culture culture na-agbanwe obele obele enwere ndị bụ tradition nwere ndị bụ culture okay. and the tradition bụ those things bụ na you cannot change okay. but the culturally some things fall na o nwere reason eji wee na-eme so etu ọ dị kịta enwere ike ife eji abụ ibunata ozu yeah. a na-eche ya nche but enwere ike nche a na-eche ya bụ ka ụmụ ife na-agaghalịnụ ghalụ ịbịa tabalụsi ya arụ Yes. ọgbọ ya. Okay. Okay. ọ bụlụ ya bụ wake Okay. maka how to preserve and debe ife niile wee luo oge a Okay. Adịrọ. Adịrọ. Okay. so ife wetalụ nka is a cultural thing Okay. Which is subject to change. which is subject to change Okay. then now ọ bụrụ na culturally na those things apply to etu a ị ghọta yes enwe change na paradigm ife na enwekwa that paradigm shift okay na those things Okay. ife dịka elu eme it involves o nwe time eji eme elube ụmụ achụsị aja na different places then welụzia the ife na everything goes down to the to- for irulie pụba because Okay. in our old world view because na anyị nọ n'Orumili ife ọbụla anyị na-eme n'Ọnịcha has m- o- link- one or two links with this water and malụkwa na even in the, the ma western ma eastern Igbo Igbo people Yes. nwee some one or, one or somewhat belief on the orimili yes. otimili oshimili or if yes, yes, yes, yes. or maybe one or two water bodies okay. they tend to be afraid of water body either na ebe a ka ndị na-abịa ewelụ mmadụ si ewelụ mmadụ wee pụba ụfọdụ jee enyo onye na-amara oje ọ na n'ime so they are still a, there's reverence on the water okay. mind you that one okay. is, eh, exists so when they do those things ọ gbadaa n'ebe a our own world view because na anyị nwa more of the custodian of the shallowest place the most firm place ị ga-eji wee banye n'orubere we tend to control some aspect of religious things ndị inside na-eme Okay. which Mazen comes to do one or two things nearby, or he goes to Aguleri, where it's like that. Every other place down around along the Niger, Okay. dị so low and you're not even sure of etu ebe ị ga-azọ ụkwụ mmili ebuli ka ndị ndị mmadụ ebikebere mana ọ sọ Ọnịcha bụ ebe e nwere bedrock Okay.
on the Orumili Okay. so ị fụgo ya so that's the unique nature of Onitsha na Asaba ebe enyi onwe at this point in time in the year mmili ga-eso enwe- ime- i- i- ịma mmadụ nwe ebe ị ga-azọ ụkwụ wee elu mana ọ ga-etake omena mmili a na iju agbalụ rinne ka ọ ga-eji wee ruo ebe ị ga na-afụ ya n'iru John Road mana other places niile nọ along the Niger ga-adị down so Onitsha holds a place that even both the cultural socio-cultural and religious aspect of ife ọbụla na-eme with respect to to worship and okay. and religious men na na the na the na the Orumili ị fụgo ya so na nke anyị ọ dị etu a the only thing m ga-agwa ị bụ na n'Ọnịcha na anyị nwere some laid down um, annual cycle which I think it terminates with Ifejioku, which comes out sometimes around January. Okay. Osisi Akasi.
That is when we now know that abagokwa na ụganị. Okay. Ka onye ọbụla kwanyebele onwe ya. Mba ọ bụrụ ịkwanyere onwe ya ugwu. Ị na-elizi maka ife onye ọbụla bụ ebe ọbụla ebe a na-egbu bụ ife na-eweta n'ubi.
so ilisizie nke niile inwe ngị na agụ emebe na ịnwụrụ Ọ ya ka na-ekwu onye na-ejizi ọmalụ Ee, so Ifejioku a bụ osisi akasị ka a na-eme na ya okay enwere Ajachi a na-eme okay Ajachi a bụ to beseech the gods so that ka ife a kụ n'ugbo ka ọ dị mma dị mma

gaa na oruru ọnịcha otu a ka annual cycle ọnịcha dị. and ije na kalenda ọnịcha ị fụ na those days they're marked in capital letters Okay. they are reserved does not mean na o nwerọ belief ndị unu nwa ndị bụ unu nwa nwe which ga-adị peculiar to unu nwa just like ife niile ya na-eme ndị ọbịa na-echi ọzọ mana very few people mana ọ nwere ndị na-aza ndị ọbịa n'ọnịcha Yes. ịghọta Yeah.
fa na-echi ọzọ ịghọta but they are human beings they do other things fa na-eme they hold themselves in high they hold their heads high fanụ etu ọ dị kịta unu nwa eme emume ndị Obikporo you don take your masquerade to their place okay. Clear? they have their own unique way because some bụ ndị olu the point na-achọ ịgwa bụ na ndị ọbụla nwere their uniqueness just like unu nwa unu na-eme nke unu o nwegasị emume unu nwa na-eme bụ ndị Ọbamkpa ịghọtago you celebrate your you revere ife na unu which is the malevolent spirit of ekwensu Yes. Ehe, with a dog because other people don't do it you don't take the dog to Obikporo Yes. ịfụgo ya unique ndị ọbụla in their own uniqueness Okay.
Jotago. Mm-hmm. So onye ọbụla retain some aspect of uniqueness and then the general one onye ọbụla believe in. Okay. Jotago, which are these things m na-agwa ya. Okay.
Okay. So okay. Mm-hmm. So the the elueme is is some, something enweghị a paradigm shift. Sị anya ka ife na-achọ ịgwa ya kịta bụ na the whole idea bụ na ife medemede anyị na-adịrọ sure e keep onye aside mba ọ bụrụ mba ọ bụrụ e keep ya aside you now start ịjụ ese ebe a ịjụ ese ebe a jụ- ngwa ka ndị ndị generally ka anyị kpokọzi ebe a chụọ aja nne a na-achụ ọ bụrụgo an annual thing achụsịzia nya etinye na mmiri Okay. that is it Okay. does not mean na ngị nwa decide ya ka ịchụala onwe ya aja jee tinye na mmiri na o nwere iwu ji Ọ gọọmenti asịrị anyị ejeje amarọkwa m nke a bụ bọta polis so ifugo na aka na-agwa ya Oh, ifugo yes, ifugo yes, siri yes, yes, yes. oge mbụ a na-agba mmadụ n'oru yes a na-enwe oru okay mana mee ya kịta anụnwa mee nye officially asịkwa na enwe ndị eji n'oru kịta anụnwa yes kịta mụ na gị na-ekwu enwere ike ijidere mmadụ n'oru ebe a ma ịma mma mana ọ ma-abụzi ife ị ga-adị in the open na-ekwu ya okay bịa na anyị bụ si na mkpọ mmadụ osu onye asụ onye ahụ sue you to, to the high heavens ife ijeta n'ime ejeta ịghọtago Eh, so ụfọdụ ife oyibo weta Okay.
to balance things out ghọtago ụfọdụ ife weta maybe etu o si wee dị na be fa does not mean na o nwerọkwa oge ọ dị is as evil na I will not say evil etu fa si wee ghọta na be fa oge a fa na-atọrọ mmadụ n'oru fa bụ ife bịa were ndị be anyị malụ na uru na nnukwu ego dị n'oru Yes. mana kịta a fa sị na ọ dịrọzi mma Ehe. after ka fa exhaust go Fa- fa- ehe, fa exploit golu ya very well the same thing with ife ọbụla niile a na-eme okay okay eh, daalụ rinne ị- dịka anyị si wee kwuo na ebe niile a bụ Oge mmụta ma agbọghọ. ka anyị na-eme Em, ndị be anyị ịma na nke a na ọnọdụ ka first phase maka ama m na ụbọ ka ga-abịa ọzọ You will still come. We still have a lot of things to discuss about Onitsha. We still have a lot of things to learn from him because he's also a historian. Eh, ife ụfọdụ ọ na-eme sef anyị aka ekwurọ ekwu so we have a lot of things anyị nwere anyị ga-ekwu mana asị m unu nnọọ ojiji ka m jitere njọta ka m jọtara ya wee bịa nka maka na ịmago na onye bụ onye ichie na Ọnịcha nọ community service ka ọ so ọ nọ at the beck and call of the community oge ọbụla a kpọrọ o jee ee eh, wee sị ka ekenekwa unu nwa gelụ ntị ama m na gị nwa gelụ ntị nwere ife ị mụta tata na gbowa ịpụrụ na anyị kwulie